ọ bụrụ na ị bụ onye na-ejere nke dibịa eje eme ihe nkechara ụkwụ gị dị n'ụlọ ụka ụkwụ nke ọzọ dị na nke dibịa achọrọ m ka ị mara ife ọbụla dibịa na-emelụ gị achọrọ m ka ị mara na na o nwere ihe so ya nụ dibịa ọbụna mechara ihe sị gị na o nwerọ ihe so ya nụ asị ka ọ na-atụrụ ọ chọrọ ịgwa gị eziokwu ọgwụ ọbụla ị gwọ n'ụwa ọ nachighata ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ọ ga-anachighatara gị tenfold ten times ọ nya bụ onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme ị ka sị na ị na-eje agwọrọ mmadụ ọgwụ maọbụ ị na-eme nke a ma na ọ ga-anachighatara gị ọ sị na bụrụ ife ọma ka ị merụ mmadụ ife ọma ga-anachighatara gị mee mmadụ ife ọjọọ ọ ga-anachighatara gị ife ọbụla i mere n'ụwa a nwere ụgwọ ọrụ ka ọ ghara ịbụ isi ndị ọcha sara unu sị na ọ bụrụ na i mesịa ife ọjọọ i je n'ụlọ ụka na a ga-agbaghara gị onye ga-agbaghara gị a sị gị na ọ bụrụ na i jecha a gbaghara na ị ga-eje n'igwe i je nwere onwe n'eluigwe nwanne o nwerọ ihe dịka eluigwe ife nwere ụwa mmụọ ana m ekwu eruo echi ọ ife m ma anya ya ọ ife m ma maka ya ife ọbụna ị na-eme n'ụwa ọgwụ ọbụna ị gwọ ma ị pụọ na ịntanetị ma ebe ọbụla ma ọ na Facebook ị fụ ebe a sị na a na-ere ife a na-agba n'aka ihe na-adọta ego nwanne dukwa akara ihe so ya nụ na o nwerọ ife dị n'ụwa a na-eme nwerọ ihe so ya nụ ọ bụrụ na chi gị deru na ị ga-akpata ego in next 5 years ị sị mba na ị laiki otu a chi gị si wee deru gị na ị chọrọ ya ọsọ mgbe ị dọtara ego ahụ ị dọta ya ọ ma-eru next five years ngị nwa anwụọ maka na ndụ ahụ bụ na chi gị derugo na ị ga-akpata ego next five years then ọ ga-adịkwu more five years ị bi ndụ o gosiri na ị chọrọ ị chọrọ ị chọrọ ya onye aha na ị chọ ka ị dọta ya ozugbo ozugbo ka i rie ya ka ị nwụọ ife ọbụla ị na-eme kwụwa aka gị ọtọ ife ọbụla ị na-eme emena na onye a merụ maka onye ọbụla sọsọ eso ya bịa ụwa sọsọ ga-eso ya nakwa ana ife nwe ụwa mmụọ ị mara mgbe ị ga-anatakwa onyinye ịbịa ụwa ọzọ ụfọdụ na-ata afụfụ taa bụ ihe nna ha metere na ife ha metere onwe ha n'ụwa ochie mana ọ bụrụ na ị na-ekperu chi gị inwe ọta na ije gwọ ọgwụ chi ga-enyere gị aka ngwa ife ndị nna nna ha metere ọ ga-enyere aka ife ha ama-esi ike n'ụzọ ndụ gị ọ ga-enyere aka gbaziere gị ụzọ ị ga-esi wee zọpụta onwe gị wepụta onwe gị n'ife ọbụla ji famili gị ji gị pụọ n'aka ụlọ ọtọ ị na-eme ihe nkecharụ uche gị dị ya nke ihe nkecharụ otu a ka a ya-esi wee kecharụkwa gị ọkwa ihe onye meta ka ọ ya-eji isi wee buru ife ọbụna i me n'ụwa a sị gị na o nwere ife so ya ife so ya ọ sị na ọ bụ na i goro ya na i goro ya na n'ebe ọbụla i goro ya ma ebe ọbụla e resi gị ife ịgba n'aka ma nke ọbụla sị gị na ọ ya-ewetara gị ife ọma ọ bụ ọ bụrụ na ọ rụrụ ọrụ o nwere ife so ya ọ bụrụ na ọ nara ọrụ nke ị nwere ọ naragoro gị nke ị nwere enwe ị ga-atakwa afụfụ maka na ọ ihe i butere onwe gị ife ọbụla ị na-eme fie aka na-agba n'anya ndị ọcha na-asụ na onwere ebe na onwere ebe ka ụwa a mma mana ha nọ na- na-enwe aṅụrị ị nọ ebe ọbụla ị na-ata afụ ị nọ n'ọkụ mmụọ ebe ị na-achọ ife na-eme mana ọ- ma ọ bụrụ gị nwa na-eme ife na-eme gị uche gị dụkwa ya Mm. ife m na-agwa unu ka unu- unu si na- n'ọkụ mmụọ unu pụta nwebe aṅụrị ka ife dụwara unu mma ka afrịka ka onye ọbụla ka ebe ọbụla i je ka ndị ọcha na-respekt anyị bikonu hmm, ụwa na-akwụ unu ọtọ na ọ bụ n'oge mbụ n'oge mbụ nwe ihe dụ ka ihe ọjọọ maka ihe ọbụla i me mgbe ahụ ị ga-ata afụ ya n'ụwa na onye kwesịrị ịbịa some ife ụfọdụ a na-eme n'oge mgbe ochie agbanwee ya na ọ bụrụ ị sị na ife ndị ochie na ife ndị nna nna ha mete bụ ife ọjọọ ndị ọcha ndị ọcha ị gwa m na ọ moto ha na-anyabu a na-anyabu na na 70s or 80s 70s ka ka ha na-anya kịta ife niile a na-agbanwe ife niile agbanwe mana anyị hapụrụ nke anyị jee na-amụrụ ife ndị obodo ọzọ ife ọwụna ị na-eme uche gị dị ya maka ọ bụ ihe onye metara ka ọ ga-eji isi wee buru